ọ n'ọgwụ ụbọdụ eweli ya tụ m ilo weli ya tụ gị ilo ma ọ weli ya tụ onye ọbụla na-agwọ ọgwụ ilo eh, onye ọbụla na-ekwu eziokwu ilo mana chi gị na-asị gị agwọna ọgwụ malị na ọgwụ bụ orute mma orute njọ most especially ọgwụ ọbụla eji akpata ego ọgwụ ọbụna eji akpata ego maka na ego bụ na oge na-enye ego ngị na chi gị na-alụkọ ngị na chi gị na-alụ ọrụ chi gị na oge na-alụ ọrụ oge na ụwa na-alụ ọrụ you work with your chi your chi work with time time work with nature time serve nature while your chi serve time while you you serve your chi that is how principality of life o nwere ka ị ga-esi wee mee rapụ nke a sowe nke a ebe anụnwa bụ ibe dị n'ụwa abatazie na-ekwuzi okwu onye nke a rapụ nke a onye nke a rapụ nke a ụbọdụ eweli ya si na a na-eme ba attack mbọsị bụrụ gboo dibịa ahụ na-agwọ ọgwụ bụ ibe e ji marị ba bụ dibịa amosu n'ime ịkpọ ka ba na-anọ n'ime ọbịa for instance dibịa na-achụ àjà mmiri a na-ebiro n'ime ọbịa dibịa na-eji mmiri a na-ebiro n'ime ọbịa na-ejiro ọgwụ eji mmiri ojiji mmiri na-ama ama dibịa na-agba ọgwụ a na-ebiro n'ime ọbịa ma dibịa ọbụla sị gị na ọ na-agwọ oke ite bụ n'ime ọbịa ka ọ na-ebi mbọsị bụlụ gboo dibịa ọbụla sị gị na ọ na-agwọ oruru bụ n'ime ịkpọ ka ọ na-ebi dibịa ọbụla na-agwọlụ egbu mmadụ bụ n'ime ịkpọ ka ọ na-ebi maka na ibe ba na-practice bụ witchcraft amosu amosu a na-ebiro ibe mmadụ ibi nya mere amosu ji wee were aṅasị wee mere ụtụtụ apụta aṅasị ba ejebe meeting ma apụta ụtụtụ mụ na gị ejebe meeting nke mmadụ apụtazi aṅasị amosu ejebe meeting wee jee kpa ibe ba ja-eme mmadụ maka ba ja-anọrọ mgbe mmadụ ji anọ ịbatakwunye ebe ba na-eme meeting ibe ba na-eme meeting bụ n'ime agụ n'okotoko ọhịa ka amosu na-eje meeting n'okotoko ịkpọ ibe ọ ja-abụ ọ nọdụ aja ana ja-abụrọ ya o ji wee bụrụ na ọ pụta ezi nya mere amosu ji wee kwa nku na ọ bụrụ na amosu achọ ime gị attack amosu ya ebero n'ana na ọ bee n'ana ana ejide ya no from enu osisi to enu osisi from enu osisi to enu ụlọ ọ bere nị n'ana ana ejide ya ọ nya narọzi amosu ọbụla begide enu wee bee na ọ masara n'ana na o nwerozi ibe ya-eme ka amosu ana maka na ọ mana na ya ejide ya na ọ na-ada iwu ala ọ nya mere ndị dibịa abụ na-agwọ ajọ ọgwụ abụ ji wee bi n'ime ikpa mana ọ bụrụ na ị na-ekwu ya taa na ịnwe ụfọdụ a na-aghọta na ị na-emebe attack maka na ọ bụrụ na ị na-ata akụ wee taa ichere eze egbuo gị anyị ekwuro na ndị be anyị a na-agwọrọ ọgwụ anyị ekwuro na ọgwụ esoro ọgwụ bụ omenala ka ọ bụ mana ọ dependịrị ụdị ọgwụ ọ bụ then mind you thank you mind you ọgwụ ọbụla ị ji agwọ agwọ jụọ chi gị ma ọgwụ nụnwa o kwetakwala maka ma amara ibe nyere chi gị bụ ọgwụ ji eme ya i were ọgwụ gwọta di for instance nwaanyị na-achọ di wee were ọgwụ wee gwọta di ị malụ na o lere nkịta wee gote enwe na ibe ntukwu ka dị na be ya nya bụ ọgwụ abụ mgbe ka mgbe ọgwụ abụ ya anaghị atazi na futubọọlụ ịgbalụ na arụ aja ka ọ bụ emechechechecheche o chie azụ bịa na gị aka maka na ị malị chi gị aka chi gị kwuru na ị ga-anụ di at the age of 25 years for instance o luzie 18 years i bido gwọba ọgwụ for instance sị ka ị nụọ di ị ya-anụ di ya bụ ọgwụ ya mere ka ị nụọ di ome ngwa ngwa ka ọ bụ ọgwụ bụ ma ọ sọrọ chi gị ma ọ bụ na ọ sọrọ chi gị na ọ je-eme ọ nya bụ ọgwụ nya ka m ji agwa gị na ọ challenging of chi ma ọ sọrọ chi gị maọbụ na ọ sọrọ chi gị na ibe abụ ị chọrọ na ọ ga-eme every of your wish let it come true ọ nya bụ ọgwụ ọ nya bụ witchcraft when you want every of your wish to come true then you are practicing witchcraft ị na-emezi omume amo ị na-eme ka amosu mana ọ bụrụ na i chela oge chi gị ị ma na ọ dị natural ị ma na ị chọrọ otu nature si wee chi ya and nature will never punish you because you did not challenge nature this is simple of life something we never know but we need to know so na mụ na gị pụtara n'iru akwụkwọ tata nwa wee na-ekwu sị ndị mmadụ na oke ite abụrọ omenala ụfọdụ e feel ya na ị na-emebe personal attack sị ndị mmadụ na oruru abụrọ omenala anyị makwa na ụmụ anụ eji eme ya bụkwa ụmụ anụ ejikwa eh, kwadobe ibe ejikwa alụ Arobunagụ ejikwa eme nke a mana Arobunagụ is working for your chi every spirit that doesn't work with your chi is against nature

whatever akara aka gị na-adịrọ gị mma ị chọrọ ịcorrect today bụ chi gị ka ọ ya-abụ i jee gwa chi gị wee bido wee gbaba time time wee gbaba nature nature wee jee correct ya akara aka gị ahụ ọ bụ na onye akata n'akara aka na ọ ya-anwụ at the year of 20 years 20 years aja ka ọ ya-abụ a chụgide aja abụ eji achụ ya bụ ka dị okwu wee ruo chi gị ntị ka chi gị wee bulie wee sobe oge oge wee bulie wee sobe nature no nature was the final say nature doziri ya niile wee jee to the to the to the uh, spiritual world echenji ya that plan enye gị more life maọbụ ewezela ibe wee go gbaalụ ndụ gị ibe nwe ga-emezi gị mbọsị nwa onye emezi so what are we saying in the sense o nwere onye m kpọrọ asị o nwere onye m sị ya emena omenala ọ bụrụ sị na ịgba ọgwụ na ama ama yes kedu ụdị ị na-agbọ mali gị ọgwụ ego a na amarọ mmadụ ọgwụ ego amarọ mmadụ o nwere onye ọgwụ ego mali mpụ asị gị na ọgwụ ego na chi gị bata sị gị na ọgwụ ego ka ị ga na-agbọ onye ọbụla sị gị na oke ite mali ya bụ ezigbo ntụ ka ọ na-atụ many of them bụ nsata ka ha satara ya ọkụ iche ga-abụ na ibido dibịa tata ndị fụrụ gị n'anya abịa sịaba gị ahịrịa asịaba gị ọgwụ gwa gị na eji nke agba oke ite eji nke agba awele eji nke agba udu akọ mmiri eji nke agba ibobo eji nke agba ọka ma anya ụla whatever thing na ọgwụ ọbụla ị gbọrọ wee kpata ego ga-ana gị ibe na be gị ọ ga-analili gị ibe unless ma na ọgwụ aba alụrọ ọrụ unless ma ọ bụ na ọgwụ aba alụrọ ọrụ unless ma o gwuli gị wayo ọ bụ na egwu gị wayo ịma na ọgwụ ama nlụ ịma na ọ ma nna gị ibe mana ọ bụrụ na ọwa eburu ma ọ bụrụ na ọ wayo ka egwuru gị ọ bụrụ na egwuru gị wayo o nwerọ anything ị na-elose ego gị ka iji ewaste ya na egwuru gị wayo mana ọ bụrụ na ọgwụ aba alụ ọrụ bunye gị ego ahụ chelie ọ yizi gị ala ọ na gị nwa ọ nazị gị nwa o were mmadụ na be gị owu lili ga-eme iwu owu ga-emelele o gbuo gị egbuo maọbụ nasịcha akara aka mma arọ gị niile maka gịnị na challenge go nature when we are saying it it will be like na anyị na backstab some people maọbụ na a na-emechi business ebe maọbụ na a na-enwulube anya ọkụ maọbụ ozi nwa tata nwa m na-ezi ebiro m tata wee ziri ya o nwere onye m bụrụ n'iru akwụkwọ wee ziri ya since 2014 check ya dibịa one nọ n'iru akwụkwọ mgbe ahụ mana today so many people ji ya lebelụ amụ jealousy lebelụ amụ nke nwa lebelụ amụ nke nwa ma ife na-eme bụ for betterment of our youth for the betterment of our youth onye ọbụla nwere okenye n'ụlọ jee jụọ mpa gị ana m agwa ndị a na-asị na oke ite na ọ nwere ibe ọ na-eme na onwere ọda na nwa na ọdeme jee jụọ your father mgbe ala nwaanyị asaba na-ewu gịnị mere na o jere jee nwụ jụọ mpa gị ibe mere na o jere nwụ ala nwaanyị asaba iche na tata ka ọgwụ ego wure mgbe oruru na-ewu a na-agwa ya ndị main market na-akpakọ ọnụ na-agbọ oruru gịnị mere na mpa gị esorọ je gbọ oruru iche na tata ka oke ite wutere iche na ọta mgbe oke ite anụ nwa na-agba ala jee jụọ mpa gị jụgodu mpa gị mpa nnukwu gị sị ya gosigodu gị family ndị gbọrọ ọgwụ ego mgbe gboo mgbe anụ dị ya mgbe ịchakpa dị mgbe eji ịchakpa agba ọgwụ ịchakpa adịrọzikwa nwezikwa ewere ịchakpa na mgbe eji anụnụ ebe agba ọgwụ jee jụgodu your grandfather sị ya kedu ibe melụ ụnụ na mgbe ibe ya na-agba ọgwụ ego na ọ gwọrọ ngwa ndị gbọrọ ọgwụ ego ahụ anyị nọcha na-akọ mgbe ahụ ji ebebe mma gbawara aba o nwere nke nọ side anyị o wuru ewu mgbe a wuo ewuo ị kpọ mmadụ na naijiria ya-akpọlịlị ya mana ụmụ ya there's nothing to write home about aka m eliju avọ today most of you ka ụmụ ya eliju avọ today what happened ọ bụ na ọgaranya niile multi-billionaire then mgbe billion na-ewu mgbe billion ọ bụ abịa ịkpata ọ dịka trillion now multi billionaire then ụmụ ya has nothing to write home about ụfọdụ ụmụ ya bụ imbecile ka ba bụ ụfọdụ ụmụ ya nwere anything fa na-akpọ aba mana anyị na-ekwu ya ọ dịka adịrị gị jealous ọ dịka a sị gị ejena akpata ego ọ dịka a sị gị many of them ejigolo egwu ebe a wayo dibia abụ ji na-abụba jiri mmadụ mechaa nye mgbe abụ ọ gara ụfọdụ ndị dibia ahụ anọrọzi ahịhịa anago ahịhịa eji alụ ya agago onye ọbụla na-egbu mmadụ kịta na-ewaste time ya kedu ahịhịa ihe etinye chọ na-eyi iwu ịgba ya ọbara ozugbo ozugbo ọ sụwa ego apụtawa maọbụ ya etinye anụ nkịtị o nwere ibe na-etinye n'anụ wee libe anụ o nwekwara ibe na-ewepụ n'anụ wee libe anụ anụ wee tọ ụtọ dị mma n'ọnụ na a na-atara anụ ma esiri ya n'ọkụ so onye ọbụla na-eme argument gbasara ọgwụ ọgwụ ego sị ya eh, oke ite sị ya eh, oduru sị ya udu akọ mmiri sị ya ibobo sị ya jee jụọ your father kedụ ebe ibobo nke ya dị okenye ọbụla maalụ ibe na-eme dibia ebumiti ezigbote okenye na-eme dibia ọ bụ nwa dibia gwara m sị m na mbọsị ọbụla m gbọrọ ọgwụ chi m egbuo m mgbe nne goro mere dibia mgbe nne goro mere dibia na mbọsị ọbụla m ma agba ọgwụ chi m egbuo m na chi m sị na m ma-agbọrọ ọgwụ jee n'aba jụgodu chi gị na m agwaka ndị ibobo ka ị malụ ibe ọ ya-agwa gị gba dibịa maalụ aba agba ji ogu ibe ị ya-eme bụ ji ogu na ị gba dibịa ọ gbawa ọ gbaba uche ya jee ji ogu jite ogu sị chi m na ogu nụnwa m ji na oke ite ka m ma-agwọ wee bụrụ mmadụ debe ya weta nke ọzọ m ma-agwọrọ oke ite debe ya jee were ya chịa dibịa sị ya gbalụ gị ogu naabọ chie anya dibịa na-ese maka na o nwere ike ịtọ amarọ ibe aba na-ekwu na imirikiti dibịa amarọ ibe aba na-ekwu ibe dibịa na-agbalụ gị taa nụnwa bụ ibe ọ ya-eji gbata gị gbata ego n'ụlọ na ibe ya na-alụ gba moto ibe ya na-agba na ibe ya nyabago G-Wagon ka ọ nya nke ya gbaa anya n'aka dibịa na-ese majority carry the vote majority nke ọbụla majority weli weli ya o nwere ibe ga-emenata ka chi gị sị gị jee gwọọ ọgwụ ego ọ dịrọ possible dibia ọbụla sị gị nọ ntụ nya tinye ka anyị tinye ka anyị tinye ya sị ka anyị tinye ka anyị pụta n'ọgbọ ka anyị gbaga n'ebe ahụ ka amalị ibe ọ ya na-ekwu oke ite ehe ka agbaa ya n'afa igbo ka amalị ibe aba na-ekwu oke ite ka amalị ibe aba na-ekwu ibobo na m akọrọ mara ibe ọnụ aba bụ ibobo na abụ ọnụ aba niile na mụ na anụchi ya ụfọdụ ga-asị gị ọbara ọra bụ ọgwụ o tulu gị abụ ọgwụ mana onye gwara gị nke ji eje seta ose atụlụkpa ọbara ọra o nwere gị onye ejikwa gị onye gwara gị gwọ ọbara ọra ka iwe ijite ovu onye gwara gị na ibe aba ya agwa gị bụ nke tụọ ọbara ọra aka ọkara nke tụọ onye nke chi anya agali ululu ka chi gị gọzie gị na chi gị na ọbara ọra adịrọ na mma ọjọọ gị yi na-echi ọra odi ka ị chọrọ ka a daa gị ọgali ọbara ọ sị gị na ọgali ọbara ya gbata obi na abụ na be gị mbọsị ọbụla i bidoro ịkwadobe ka ị gba ọgwụ chi ga-abịa bịa zukọ gị ya na nlọ gba gị na ị na-esitere ya so ka okwu nwa ka ọ bekee na na nkenke then anyị anachigha azụ n'ibe gbasara ibe ee eh, our governor na-eme so many people emega expect na m ga-ekwu okwu about it yes m ma-ekwu okwu ibe m ma-eji wee kwuo okwu bụ na governor bụ nna ibe niile nọ n'Anambra ya bụ the first citizen of Anambra mana nna na nwa ya na-akpa alo mana unu chetakwa na mmegide na-emegide ndị omenala abụrọ taa n'ịnwa ka o bidoro mmegide na-emegide tradition abụrọ taa n'ịnwa ka o bidoro o ji wee bụrụ na nwoke na nwaanyị ya agba akwụkwọ je agba nkwụ agbacha nkwụ agwa gị na unu adịrọ legalized married na constitution does not eh, regard agbamnkwụ as ịnụ di na nwunye ọ bụrụ na ọọ omenala ndị ọcha ka anyị ga-emelele bụ nke ndị ụka na ọ bụzịalị na ime enye i wee dị legalize maọbụ na eje na kọtụ nke government i wee dị legalize ma many people na-etinye iwu ahụ nwechara culture dị iche iche na be ba anyị nwere so many lawyers na Anambra ba so emebe iwu ahụ mana o nwerọ ụta m talị ba na ọ kwanụ ibe onye ọcha gwara ba kwuo ka ba ji ekwu o nwerọ ebe iji ekwute taa na ịnwara ịbụ onye omenala na naijiria ka a regardịa gị sitekene na swearing in a na-eswear ndị ndị ọchịchị ibe mele ba ji agbanaga n'ụlọ ụka gbanaga na muslim bụ na ba amaali the capacity of omenala nye nwekene gọvanọ anyị asị nya buru ọvọ ka ọ nwụọ iyi ka a swear nya in ebute ọvọ ogwugwu akpụ ọkịja ebute ọvọ gadimabịa ụrat ebute ọvọ gadimabịa ọtụtụ nzu agụleri ebute ọvọ iyi ọjị na ndọ ebute ọvọ